ọchịchị welele maka ndị nọ n'ọchịchị kamgbe ndị nọ n'ọchịchị ihube ma ndị nke nọ na gọọmenti ma ndị nke nọ na pg ma ndị chief ndị aka ji ọfọ ndị nze niile nọ na ihube ọ bụrụ na unu chọọ nwa unu nwoke wụ ngozi ogbu chịburu ọkaigwe local government area alive within four days unu ga-akpọfụga ndị black and black ahụ nọ na mpekelenụ ọhịa anyị na-akpọ ṅụọ unu ga-akpọfụga ha ka ndị ihube na ndị aku na ụmụnne ha ma ụmụlọlọ ma agbọvụ ka ha nwere ike na-emekọta otu ha si emekọta before ka e were nwe udo ọkwa na unu agaghị akpọfụga ha in four days I will not be alive and ma unu akpọfụrụ ha ọ wụkwa sọ naanị ndị a nwụrụ ahịrị ndị ọzọ kwa onye- ndị ga-agbakwurukwere ahịrị ọzọ adịkwa okwu ihe gara otu onye si gwa ga ka ha ga-esi were gakwa ayọkwa m ya dịka ayịyọ ngozi ogbu wụ aha m ka m kpọkwa aha m ọzọ unu ma awụ m unu but ihe m na-ayọ unu unu mee mee ya e were nwe udo na ọkaigwe ọkwa m na otu olu m ha biko ewerekwa m asụsụ igbo yọọ ya biko ọdụ biko ndụ onye m na-ekwu ihe m na-alị kọm ekwu unu mee ya mgbe o ruru abalị anọ ka o were na m ga-alụla ụlọ as onye dị ndụ na-awụghị onye nwụrụ anwụ unu anwụrụ em biko ndị ihube unu ahụla ihe unu ama n'onye ọ wụ unu ama n'onye ọ wụ mụ onwe m kwuo na ọ bụ nwa afọ Biafra Liberation Army anyị na-ezu ohi ha na-eme kidnapper eh, gbata obi mgbawa eh, ka anyị ji eh, lee nwanne unu nwoke a unu aṅụ ha ebe anyị nweta ewu onye politician ọ wụ unu laikiri ya ọ wụ unu like nwanne unu nwoke a ọ wụ unu hụrụ ya n'anya hụ ndị white house a ndị black and noodles ala white house mụ na ụwa na-akpọpụ hụ from now to m nyere unu four days a four days from now to tuesday akwaghị eme ka four days unu na-akpọpụ ndị black and black eh, eh, nwanne unu nwoke eh, otu a unu ga-achọ ya achọ and ọ ga ọ dị mma ụmụnne m ndị Imo eji m n'aka na unu ahụla ya ndị ihube ọkaigwe eji m n'aka na unu ahụla ya first of all achọrọ m ịgwa ndị a ji Honorable Ngozi Ogbu that Honorable Ngozi Ogbu is not their problem Honorable Ngozi Ogbu is not your problem. Ọ wụhụ ya wụ your problem. Ọ wụhụ Ngozi Ogbu wụ onye kpọbatara ndị unu sị ya kpọpụ. Ọ wụhụ Ngozi Ogbu wụ onye kpọbatara ndị unu sị ya ya kwuwe okwu ka a kpọpụ sị kpọpụ ya. Ọ wụhụ this young man this man wụ onye kpọbatara ndị ahụ. Ama m ị na-aghọta ndị be anyị sị ebe arịrị shiri rịpụ ma ọ wụ rịba ya shikwa ebe ahụ rịpụ ọ wụhụ ngozi ogbu so unu iyiwe egwu from now till Tuesday na ọ bụrụ na akpọpụghị ndị black and black nọ n'ọkaigwe na unu ga-egbu ngozi ogbu it is injustice it is wrong I want to tell you people ọ bụrụ na unu bụ ndị obodo na unu bụ ndị omenala na ndị ọdịnanị unu ga-amata na onye unu ji na aka ya dị ọcha ka m repeatie dịka ezigbo nwa afọ igbo m bụ unu na-eme ihe a bụkwa ndị igbo bụkwa ndị ọkaigwe bụkwa ndị ihube kpọmkwem ọ bụrụ na unu bụ ndị ezigboti ndị omenala igbo unu ga-ama na onye unu ji unu sị na unu ya-egbu unu ga-ama na ihe unu na-ekwu na ihe unu na-eme na ihe unu sị na unu ya-eme na eluigwe na anị ọbụladị anị ọkaigwe asupportụrọ ya ndị be anyị sị ihe onye metere ya buru ndị be anyị sị ihe onye metere ya buru ọ bụ onye kpatara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ọrịrị dịka ndị Igbo unu bụ jụọnụ onwe unu ajụjụ ọ ngozi ogbu anụwa kịta unu na-enye 4 days ọ ya kpọbatara ndị black and black na ọkaigwe it's a simple reality it's a simple logic it's a simple simple natural justice unu chọga justice chọrọkwa iwere injustice tinye n'enu justice unu sị unu na-achọ ọ ngozi ogbu kpọbatara ndị black and black talk to your conscience let your conscience talk to you ndị a ji ngozi ogbu o nwe ihe gbasara ngozi ogbu na black and black o nwe ihe gbasara ngozi ogbu na ebube agụ ọ ngozi ogbu wụ gọọmenti imo steeti kpọbatara ebube agụ n'imo steeti kedu ihe gbasara ngozi ogbu ọ bụdị onye apc he's not even in this government onye unu ji abụrọdị onye nọ na gọọmenti a he's not even part of this government so you people are holding the wrong person i'm telling you and ihe unu na-eme adịrọ mma ihe unu na-eme adịrọ mma this onye unu ji a bụ a local government chairman former local government chairman of Okigwe which means anị Okigwe ma ya rị which means the gods of Okigwe amarala ya which means the deity in Okigwe ma ya as a former onye isi anị Okigwe so ihe unu na-eme kịta it is ọ wụ ọ wụ m ga-asị gị na ọ wụ alụ ezigbo arụ I'm appealing to your conscience as ezigbo nwa afọ Igbo m bụ na ezigbo onye obodo m bụ na ezigbo onye ọdịnanị m bụ onye unu ji rapụnụ ya ngozi ogbu anụwa unu ji rapụnụ ya ma akpọpụrụ black and black o ma akpọpụrụ ebube agụ o ma akpọpụrụ ha o ọ bụghị onye unu ji wụ onye kpọbatara black and black ọ bụrọ onye unu ji wụ onye kpọbatara ebube agụ ndị Igbo si na akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ dị mmadụ maka na nke bụ eziokwu bụ na okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ ọ ihe onye metelu ya buru ọ bụghị ngozi ogbu kpọbatara ndị black and black ọ bụghị ngozi ogbu kpọbatara ebube agụ na ọkaigwe talk to your conscience and listen to your conscience let your conscience guide you na ultimatum a unu na-enye till Tuesday sị kpọpụ ebube agụ kpọpụ black and black na ọkaigwe onye unu ji ọ ya kpọbatara ebube agụ ọ ya kpọbatara black and black is a simple is a simple logic to the conscience of ndị ji ngozi ogbu so gịnị ka m na-ekwu dịka nwa afọ igbo onye ji onye o ji ya hapụ ya onye ji onye o ji ya hapụ ya vengeance is for God and vengeance is for the gods of the land rapụnụ ngozi ogbu ka ọ nata o nwere ihe ọ ma maka black and black o nwere ihe ọ ma maka ebube agụ he is not part of this government now so ihe m na-ekwu wee bụrụ ihe unu na-ekwu Tuesday this Tuesday that anyị chọrọ o ruo Tuesday ọ bụrụ na ngozi ogbu anatago na ndụ anyị chọrọ o ruo Tuesday ọ bụrụ na ngozi ogbu anatago na ndụ chetakwanụ na onye unu ji aghọọla onye isi ala ọkaigwe local government chairman ọkaigwe which means agbara ọkaigwe ma ya deities ọkaigwe ma ya enu na anị okike abịama eke orie afọ nkwọ ndị ọkaigwe ma ya hapụnụ ngozi ogbu ka ọ na ọ kwa advice nke m o ana m enye gị dịka nwa afọ igbo m bụ ana m enye gị dịka ezigbo nwa afọ igbo amụshiri ike na ala igbo nke onye na-eme dị mma anyị ga-asị ya mewe mana ị fụgo nke a unu emetarọ ihe at all ị fụgo nke a